So that's my YouTube channel. So let's go. I'm gonna use Igbo language. I'm sorry if you can see I'm not hearing Igbo language. Maybe if the video is playing, you will see the eh, the the translation will be showing on the screen so that you understand the story. So ndị be anyị ndewo nụ daalụkwanụ unu bịarụla afa m bụ kele nwa eke ada dị iche ka eji mara n'ihe onyonyo nke na-aga mba niile asị m ka m wetakwara unu ozi the story m nke m na ihe mere m na-akọrọ unu ụbọchị a yesterday ihe dị continuation ihe wụ of- eh, in continuation ịghọtara eh, part 2 of it so the video ka abụọ ya asị m ka m kọwara unu enwere the story m kọga yesterday that story after the man hụrụ nwaanyị ya bịa bịa nụ nweta na nwaanyị ya na nwa nwanne ya nwoke ahụ na-ehi ị ghọtara the man akpọ ọ wụzie na nwa ya nwoke ahụ nwa ya nwaanyị ahụ fụrụ mọmi ya with that that em, nwanne m dadi ya nwa nwanne dadi ya so nwa ahụ ebido wee nwee obi ọjọọ ka nna ya batara n'ahịa ọ gara na ọ fụzie nwa ya ka ọ nọ na palọ nwee obi ọjọọ ihu ya adịghị mma ọ jụọ ya gịnị na-eme gị ọ sị ya o nweghị ọ jụọ ya ọ sị o nweghị ọ jụkata ya ọ sị o nweghị o mechazie promise ya heaven and earth na ọ ga-emere ya na ọ bụrụ na ọ gwa ihe na-eme ngịrị wụ ihe na-eme o bidozie wee gwaba mpa ya ihe mọmi ya mere ya na nwanne ya nwoke ya so ya nwa nwanne with that uh, man nwanne nwoke nwa ya so so ya bịa gwabazie ihe nwanne ya nwoke ahụ na-eme with mọmi ya na-ekwu otu o shi nweta ya na mọmi oge o shi skuul lọbata nwata wee mepee ụzọ ọ gaba ite mọmi ya gwa ya na ya abatala kelee ya ọ fụzie mọmi ya ka ọ bịa ọ gba ọtọ with nwa okorobịa ntakịrị ahụ bụ nwa nwa di ya ahụ so ike agwụ ya ọ jụọ ya sị but mọmi gị ahụ na gị ya na nwa nwanne ya nwoke ọ sị ọ hụ ya na ọ hụ ya ọ sị oke no problem ọ sị ya but na ọ chọghị ka dadi ya na mọm ya nwee nwe okwu because of ihe a ọ gwara mọm ya na because of ihe ọ gwara mọm ya gwara dadi ya dadi ya sị mba no problem no word na ya na ya gị daa enwe na mọm ya agaghị enwe okwu ya sị oke na ọ promise ya so ọ promise nwa ya nwoke ahụ ya sị na ya ọ wụ na ya na ya ga-enwe okwu na o nweghị okwu ya na mọmị ya ga-enwe ya sị oke no problem so the man nwe ke o nwekwana okwu ọ ga-esesi nwaanyị because of nwa ya nwa ya nwoke ahụ ị ghọta because of nwa ya nwaanyị so sị oke na ọ promise so ọ chọkwana ka ọ sọsọ so ihe o meziri bụ o bidozie wee tarịa obi ọ ga-eletezi that woman ọ ga-agbasi ya wicked ọ ga-agbasi ya ọ ga-egosi ya ụdị njọ njọ o nwere n'ahụ ya ebe ọ bụ o nwere obi ka obi wee mee ụdị ihe dị otu a so the the man ewee napụchicha ya ihe niile ndị o nyere ya o ji nwee asị di na nwanyị ma moto ọ zụrụ ya ma everything nachịtacha ya sị nye key moto ya ka ọ deny deny is the access of many things so the woman now wonders what is going on ọ makwa na ihe mere di ya ji na-eme like that so ọ makwa na ọwụ like ihe megen they ha comfort because of nwa ya nwaanyị ọ promise na ọ chọghị i get so good mom ya ka ọ hapụ iwu na ọ gwara ya ihe ọ ga-eme nwaanyị and nwa ahụ is going through trauma in other cross that cross na-aga apụ nwa n'obi again so ihe ahụ ihe na-ewegodu the man iwegodu na nwa ya nwaanyị hụrụ ebe nne ya gba ọtọ with nwoke ọzọ ịghọta nwoke ọzọ bụrụ obere nwa wụ nwa nga wụ nwa nwanne ya nwoke so the thing is very very painful so the man now um, need advice and but already have taken decision that he, ha he have to leave ọ ga-ewepụchi access niile that woman nwere that place monetary access wenetị and the worst part of it na ọ n'elu bed ya na di ya ka ọ kpọrọ ya matrimonial bed ka ọ kpọrọ the guy na-eme so na-abịaza promise that guy heaven and earth ọ sị oge ya ma bebe meet di ya ka di ya nwee ike kpọga nwa ahụ obodo kpọpụ ya laa ala obodo ya ala ndị ọcha that is ala mba mba ntịn so wee ha ma na ọwụ ihe ọ promise so di ya na-aṅụrụ n'ọnọdụ na ọwụ ihe ọma ka ọchị ya nwanne nwa nwanne ya na ọ hụkwara ya n'anya that is ọwụ a good woman without ịma that nwa ahụ na-eso nwaanyị na-eso ya na-eri ya na-eri m ịta ọ- ọ- food the man na-eri ya na nwa ahụ na-erikọta ya na-ajara the woman so oge the man lọtara ọ kpọrọ ọ kpọọ nwa nwanne ya nwoke a sị ya bịa duga ya somewhere o duru ya wee pụọ mgbe ha pụziri ruo one place ọ sị ya na o nwere ihe ọ chọrọ ịjụ ya na ọ gwa ya eziokwu the boy sị nsogbu anọdụ ọ jụwazi sị eke nke gịnị gịnị jikọrọ gị na nwaanyị gịnị ka gị na nwaanyị m na-eme ọ sị o nweghịkwa sị ya kwuo eziokwu na ọ ga-ekwu eziokwu na ya mara ebe ya nọ na ya onye were mere nwa ya ga-ama na ya mere ya ọ ga-ekwe na ya ga-egbu ya ebe a na ya ga-egbu ya ya sị mba na o nweghị ihe dị otu a ya sị okay ya ewepụtazi ihe e ji egbu mmadụ ka o gosi ya na ọ ga-egbu na ọ ga-egbu ya ebe a the boy ewee daa n'ala wee yọwa sị okay na ọ gbaghara na ọwụ ọnwụnwa ekwensu na ọkwa that woman na ọ bịara bịa bịa nwaga ya n'ọnọdụ a because the woman bịa na-eme na-eme ihe ike na ọ ga-emerịrị na ọ ga-eme na ọ ga-eset ya up na ọ ga-eme ya eke na ọwụ na o mee na ọ ga-ediri ya ọ ga-emake sure na di ya na o dunyere ya obodo oyibo abroad this that promise heaven and earth so ifla n'obodo oyibo ọ bịara gwa nwunye ya na ọ kpọrọgo this boy dị good ọ na-emere ha everything ọ wee nwa plot that go ya plan and the ten because ka o ji na-eso the boy ahịa na-eji esi the boy na-eji esi ọrụ so ọ kọchaa the man say okay na ọ bụrụ na ọ gụnwa jụazie that boy so ọ bụrụ na ọ gụnwa mụnwa olee decision i nwere ike take nwere ike ịgwa m decision ọ bụrụ na ọ gụnwa na ka nwunye gị nwanne gị nwoke i nwude ya na nwa nwa nwanne gị ka ihe i nwere ike ime ọ sị ihe ọ ga-eme wụ ịgwa the boy buru akpa ya lawa ọ sị okay ọ kwa ihe i kwuru ngwa let's go as i ru na yard buru akpa gị gịnị lawa so ha ruo na yard the boy apack ihe buru akpa ya wee gịnị lawa the man onye ọ gwara sọ nwanne ya nwoke ahụ ọ gwaghị anybody sị ya na ọ chọkwara ka nwunye ya mara na ọ kpachie ya mana ihe ya nwa ya kwa alaga lọtaga na ịkpọlatara na ọ lọtawa so nwa ya nwoke ahụ alawa lalụ the man ewee dealwezie with nwunye ya nwunye ya na-abịa na-ahụ- a na-aghọta ihe na-eme ọ na-aghọta ihe na-eme ọ makwana ma ọ jebe iru ọ ma ma ọ jebe azụ ọ makwana ihe wụ the problem mere mere the woman the man jiri na-eme ihe ọ na-atụ so mmadụ makwana mmadụ na-enweghị onye fụrụ ha tọọ so mekata ike agwụ ya so the man nwa ike sị ọ ga-emegide ya ọ dị uncomfortable na this marriage until o ji aka ya wee sị ọ na-alụzi wee lawa so ihe bụ the situation now na odo ọchọgadị too much and already you have taken already a decision ọ takego decision ihe ọ ga na-eme the woman and since ahụ kwa ọ na-enyekwa n'ihe ọ na-anakwa n'ihe ọ nda ya ọ na-anazikwa n'ihe nri enye ya nri ka o rie onye underlies ihe a na ị ghọtara ọ na-anazi the woman na wonder what is going on chit na the woman na emebezi confession sị ọnụ ngwa gbaghara daddy gbaghara emehiego m ama m ihe i ji eme ihe dị otu a because o kwesịrị ịma because that boy alaala ọ fụgakwara ya na enweghị any communication does it mean that they don't have any communication so this what is going on the man take decision now I ask question, you that are watching me, ọ bụrụ na ọ gụnwa bụ onye ihe a metụtara ị wụrụ nwoke ngịrị ka ị nwere ike ime ihe nwoke a mere ọ the right decision ka o takere ka ọ bụ na ihe ahụ o mere ọ dị dị wise wee wise decision ka anyị nụ na comment section ọ bụkwa na ọ bụ gị ngịrị ka ị ga-eme ngịrị ka ị ga-eme the boy ngịrị ka ị ga-eme the woman so ọ wụrụ ihe anyị chọrọ ịma na comment because your comment can help us a lot go a long way comment ga-eme anyị ihe enwekwu more power to do more video more power to you know to tell you guys more stories about this so a lot of things na-eme happen my people ihe dị egwu na-eme n'ụwa so please